nwa mụlụba aka n'isi ọkwa mmadụ mụlụ ife a nwa mụlụ tie uche ime obi mechikwa nekwe
iburu isi nlere ahụ ụzọ ị mara na nje city anyị ma na i je city ni mana anyị atụghaji anya gị nke nso nso ị batakaji ọsọ kedu ụdị ajụ dị ibe ahụ kedu ụdị ajụ dị ibe ahụ
kedu ibe meeni udo ọdụkwa
bịa nwoke m enwerịrị m time ịza ajụjụ niile ị kwụ ebe a ajụ m ị chọọ ịma ị bịa ihe awụrọ ibe m ma kwụ ọtọ ebe a gwa gị ị chọọ ịma ị chọọ ka anyị karịa ị bịa n'ụlọ na be m agwa gị ka anyị ruo ụlọ agwa gị

ibe anya m nabọ hụrụ ọnụ m akọba ya chi ya eji chi ya abọ ọ ya ya ekwe nkọcha hei
di anyị gwara m okwu ibe nwa ọkụ kwụzighị nke ndụ ogbe ị makwa na ọga m wụ onye ọgwụ chelukwa o na ọga ghị wụ onye ọgwụ ya ka i ji wee bataba gịnị dị njọ na na- na mmadụ i- ịwụ onye ọgwụ ọ kwa ụdị nke eze mmụọ be anyị
ị makwa na ọga m wụ onye ọgwụ ego moses dị asọ mba elijah dị asọ mgbe ị kwuru na ọga ghị wụ onye ọgwụ echekwa m na ụdị nke eze mmụọ be anyị cherekwa ọga ị wụ onye ọgwụ ego ọga m wụ onye ọgwụ ego ọ wụ na ọrọ na nsiri ike na mmụọ isi m aka abalị ya azị gbakwa oh. mana kee kwenị ka i si chọfụta ọ na-abịakwute m na nlọ ọ kụọ m na nlọ kụọ m na nlọ ajụ eju m anya o mekete na nlọ mekete mekete mekete o menwuo na nlọ ọ pụta ibe mụ na ya mekete na ibe mekete na ibe mekete na ibe n'anya kama isi m ya atọ n'ọkụ ị ma na onye nwụ mba aka na ụna ntanye ibe ha wokwu obere ibe o oh. i furu ya akwa ịhụ mvụ
ọka ibe nwachide ee ọ ka mma ka i si wee bata mana na ndụ ụka ka gado mkpa Ee, ka m bụ aga anaghị akpa
mba rapụ akpa Ka. ife dị n'akpa wụ ego ọga m Ee, m- ego anyị ekene ekene mba na ọ wụ na ị chọọ na ị ga-eri ego and m maghị enye gị

yere efe
nna anyị papa ọkwa gị na-adọchi ya ma azụ o ọkwa gị na-adọchi ya ma azụ agwago gị rapụ m ka m je bọị eke ibe m si eje eh? m je buru ego nata n'obodo
bọị bọị na be m a kwa ekwu nne ana m ekwu ya na mbụ na-ekwu ya wee ruo echi onye bụ ma ya agba bọị ihe ọkọ bọị ị ma agba bọị jizi taa kwugide ruo ahọ ịtọ na-abịa na ị ma agba bọị ekwerọ m asịrị m mba kpaa ọ bụrọ na be m Um, papa oke oke ifeanyị eh, eh, ekene ma joshua ọba niile jecha bọị vuru ego nata Eh, sị gị rapụ m ka m je- je bute nke- je bute ike nke m o nwere onye aghọtarọ onye amarọ na ụmụaka a ị kpọgasịrị afa bụ ego nna fa ka ha bu na ori ka ha jere zuo ị na-akwado nke gị mana ka m gwakwa gị o, ofu ife m na-achọ ịgwa gị oke soro ngwere maa mmiri ọ kọkwa ngwere ọ ya-akọ oke nke gị bụ i jere mere ha nwụrụ gị tii n'ụlọ nga papa papa rapụ ife ị na-akọ

ihe achọta m ọga eji m aka m chọta ọga i jewe bọị agụpụ m gị n'ebe amarọkwa m ebe ụmụaka na-abịa ha jechaa ị fụgo ọkwa ohi ka nwa a na-akwado ijere ka e je buo ego mmadụ ọ ya-eme na be m
mmadụ mụrụ ife nwa mụrụ tie uche imo onye ori ka gị mma asị juru ụwa ọnụ ihe niile ị na-agwa m kịta asị asị ọ kaalụ gị mma na ị meghere ọnụ gwa m nke bụ eziokwu n'ọnọdụ dị kịta ka m malụ ka a ya-eji wee nyelụ gị aka
alaika m ihe anyị na-ekwu kama ihe ya ya akpọ ọga m ka o duo m nọ na nke m nọrọ anọ ibe ebe a na-akọ ogologo akụkọ mma alaika kwa ife ị na-ekwu alaika kwa m ya ọ nweghị bụ iduo onye nwa i meghelicha mebichalụ ya ihe o duo gị ụlọ kụọlụ gị aka

mgbe ahụ ị ya-ejikwa ọkpa abịakwute m bịa sị m na eke i si wee zuo ori na eke i si wee kwụsị asị ị bịara ụtụtụ ọma ahụ ọ dị mma kedu mgbe i bidoro iwe ebe a ụnyaa ka m bido kedu ihe a ga-eweta gị n'ọnụ ajụjụ gị amaka mana ọ bụrọ kedu ihe m chọ maka achọrọ m ihe niile ajụjụ a kwesịrị ịbụ kedu ihe unu nwere kịta mana ihe a ka bụ ụtụtụ nye ya ebeghị ihe dị kịta bụ white rice stew ka dị n'ọkụ fọrọ obere obere ka o yee ọkwa unu na-akpata ya niile kedu ka mmadụ ya-esi wee kwadosi nnọkọ bịa rie nri nye unu ego ma ụzọ mba mara m ụzọ chi efosasị gị na ihe fụra chi efosasị aka m asị good morning mana ka m were godu ya dobe n'akụkụ maka ezigbote iwe na-ewe m
iwe ewena butuo nnukwute iwe na-ewe m kedu ka mmadụ ya-esi wee si n'ụlọ bịa kwadosie ka ọ bịa lie nni nyekwa unu ego unu ana-asị na nni adịbe ya wụ ma ọ dị mma
ọ dịrọ mma biko nni fọdụ nwa obele stew fọ nwa obele ka o yee ngwa n'ebe ọ dị otu a nyezie m nyezie m nya wụ rice bute white rice ee eh, bute sọ ya

ada ahọcha nwa ị mara ihe agụụ na-eme mmadụ ịkwa aka ga-ekwuri ọnụ.

madam best ọ kwa sọ white rice ka e tinyere m anụ adịrọkwa eh. stew adịrọkwa crayfish na azụ adịrọkwa a sị nke 300 naira obiọma natara m anụmanụ ego biko amakwa m ihe madam gị na-akọ nye m ego ka m pụ ihe m ji 150 ejizu eji eji m 300 naira unu enyekwe m stew unu enye biko biko eji m chukwu ayọ gị biko biko achọkwa m achọ m nsogbu n'ụtụtụ a biko biko ị makwa ọnụ a na-ere akpa rice n'afịa biko jo nye m ego ka m unless ị chọ ka ma madam kpọrọ gị ndị uwe ojii obodo anyị andị gị ala ka ihe ha ga-eme gị obodo anyị ee ee kpọọ na ha kpọọ na ha after ngwa na nso white rice ee white rice etinye m stew etinye m anụ azụ adịrọ gwa ha kera mezinye m 300 jee gwa ha ee okay ebe ị na-ama ihe stew eghego ka m je bute gị stew ee ee ee jee kute jee kute ee ndị chakapụ kute m stew unu na-ama ihe m erisigo rice unu chọ ịbịa aghọrị m chara ndị bụ na-aghọrị ndị be anyị unu anyị ada ahụ ọ bụ

mba ka ọ gwara akọ ọgọ ọgago nna m ebe biko ego jiri

mmeziduru gị ike kedu ife ọ wụ benye ị ya ama ọ bụ gụnụ naa o ị ya ama ọ bụ gụnụ naa ọ dị ịtọ nkọm ka i jebere ebe ka i jere kemgbe ụtụtụ m na-ezi gị ozi ka ị pụrụ na-abata kịta na-ajụ m ma i gburu ebe ka i jere egbughị m oge kedu ife ọ wụ kedu em apple obere nze sị na o nye gị gị nye m kedu apple ụbọchị ọnụ nwa mfụna na sent ọ sị na o nwere apple o nye gị nye m kedu ihe obere nze sị na ọ ya enye gị apple ka ọ dụ mmụọ sị na ọ ya enye gị apple obere nze ọ sị na o nwere apple ya o nye gị nye kedu ihe ọ wụ maka ọ wụ na obere nze pụtawa izigbote ihe ama nso ebe a wee pụta pụtawa nke ha bụ eziokwu ọ makara m ga-abịa nya mere m ji mata na o nwere apple o nye gị nye m cholo cholo cholo cholo cholo gịnị mere kekwanụ ife ga-eme nwunye nwere ihe isi nwere ọ sị mụ rịa rịa enu ka m ghọtara gị oroma i chezogo na na m bụ ọsa na-arị ihe osisi ọbụla chere chere chere chere
otu anyị si arị enu be anyị ka i si wee rịa enu ebe ahụ nwere otu ọzọ otu e si arị enu ka m si wee rịa enu hei and ị sara ihe na gị n'ụtụtụ a
asara m ya asa na wee ba ndị yiyokwa m wee gaa afịa ewe na iwe mgbe a ị rigoro enu ọ kwụ n'okpuru gị were zi gị oroma ị ga-aghọrọ ya ka ọ nọ n'akụkụ were zi gị oroma ị ga-aghọrọ ya ọ kwụ n'okpuru wee na-egosi m oroma m ga na-aghọta egbuo m nwa egbuo m nwa nụ
nkịtị ọ gụnụ ka ọtasịkwa m goo

gee m ntị ka m gwa gị o ahụbeghị nwa nwanne gị nwaanyị kemgbe ọnwa na-atọ gara aga ee ị fụbeghị ya kemgbe ọnwa na-atọ gara aga mana ị fụrụ ya n'ụtụtụ a sị nya rigoro gị enu oroma ghọtara gị oroma ka ọ na i kwe ya nkwa na ị ga-enye ya apple gekwe ntị a- enyemaka ka m gwara ya ya nyere m o- o mee nya n'obi ọcha A- a- amanyekwe m ya amanye ị manyeghị ya amanye ya rigoro enu osisi mana ị ma ka nyanwa nwanne m nwaanyị si arị enu osisi be anyị ihe na-ewe m iwe abụrọ na ị sị ya rigoro enu oroma ghọnye gị oroma na ihe na-ewezi m iwe nwere ị gwara ya rigoro enu oroma na-atụrụ aka nke ọ ya aghọtara gị i tie nke a i tie nke a wee nọ n'okpuru ya na-atụrụ ya nyawa aka ebe ị ma na o yiri uwe ịgba ke ka m esi ma na o yiri ibe ibe ibe mma na ebe a na-acha ọcha aga mara m na o yiri ibe n'anya nkịtị mụ na gị na-abụ enyi ka anyị dozie ife a n'udo na ọṅụ udo na ọṅụ gbuo gị ebe ahụ

onye wụ obere nwa onye a nọ ebe a wụ obere nwa onye a adịghị awụ obere nwa eze m agwụgwụ ị mara na obere nwa nigoro saiz ya nigoro saiz ya na-arụ n'ọdụ ihe a nọ ebe a sị nwanne m nwaanyị rigoro elu oroma ka onye oroma ka o wee fụ nna nna ya ya ka iji etiri daghị mụrụ palebita ekurikọkọkwụ ya o paragba nwa ekurikọkọkwụ ya ọ maka ka iji o yipụrụ akwa ee ọ ka mma n'ọgwụ ị ma na onye a nọ ebe a ọ kwa ị fụrụ obere nsọ onye a nwere ajọ ọnụ ọ na-ekwuka ọzọkụta o je sị ndị mmadụ ee ọ maka na o yi efe ka o ji wee tigbuo m tikasị marụ onye ka m ji wee ọ kwa o yipụrụ yipụ so onye e je sị ndị mmadụ na ọ maka na yipụrụ efe ka m ji wee tigbuo onye anyị ekpekpara ya gboro n'ọnụ ekpekpara ya gboro n'ọnụ ezi agbara chekwa akpịrị mana wetuonu obu wetuo obu

chenu ya aghọrị m maka na gịnị mere ka a ga-ejide nwata gbuo tie ụdị ihe a

gịnị ka anyị emedo ụmụazị a ebee ka nwa ha nọ ebee ka nkịtị nọ abịa mmanwụ ebee ka ọ nọ ọ pụrụ eri nke eri ụtụtụ mgbe chi gbara ụfọ ka ọ pụtara o jecha bata o jecha bata sị na nna abịakwa ọzọ na m abịa ka m wetara ya bil na o e, e, titere kredit ọ ya akwụ ya akpọ nwa m eje ọtọpedik nna anyị nweke ewukwana iwe ka onye na-eweta bil nkịtị nwa na-eti aka na tipa bu aja nwee ebe ọ na-alụ hmm. bakwa n'ibe n'ibe dị boodu dịkwa n'ibe ogene nwoke nwoke nataba pụtaba saịdị anyị a maka na i soro ụmụazị a i melụ arụ ọ kwa ị fụrụ ụmụaka mgbe ụfọdụ ba na-eme anyị bụ ndị okenye anyị na-emegheri emegheri chekwara kwuo nke dị mkpa rapụ akụkọ ụmụazị ife ahụ anyị na-ada emebe draft egotere m ya na mgbede nyaa egotere m ya na mgbede nyaa ọfụma na ọ dụ n'ime ụlọ ọrụ ụsụ ya ma

ọkwa ibugo ọ bụrọ obere ife nna a sịrị m ka m jido ị makwa oge ụfọdụ ihe na-eme na be m mekata nwa m nwoke amara na ya na nne fa ihe bụ plan fa bụ ka m nwụọ ụsị arama ya na nzuzu nwa a akarịana anyị site dị ka m kọrọ gị ịgbakwara enwere m ike iwere ego nye nwa sị jee gote m na-ekwu ọ nalụgo m ego fụrụ apụọ ọsọ ana m eche ka ọ sịzie m gịrị ka a ya-egota ọ tịrị pụọ o jegharịcha ọ natara pụta na-ene m odum anya eh, o nwere ife anya abụghị na-afụ esi o nwere ebe anyị esibe gị ihe mmadụ ihe abụrụ mmadụ abịa eh? ịnụ ọkọ akụkọ nke nwa nwoke nke m asịzie ego gịnị ekpofuo na ndị ekpolugo fa debe n'akụkụ ife ya na nne na-apịtọgharị I just wepụ ya n'ụsọ mmanwụ na-enezie ọgwụ viva anya gbazie nkịtị nkịtị nkịtị bịa ebe a
Ah, mpa ị kpọ m akpọrọ m gị akpọrọ m enu anakwa bịa ọ ka o doo gị anya baa n'ime jee jụọ nne gị ma nna ya
ị ka akwanụ m ya mgbe m nọ ebe anyị ọ nyaa ka i ji kpọwakwanụ m ọ ihe a fịara arụ nnọọ o dogo gị anya ebe a ka m mụchalụ nwa kwelu na m mụrụ nwa network ya bịabago ka o doo gị anya ife m na-ekwu network amụrụ m nwa
nwa si n'ọhịa

nwoke ahụ okongwu guy nwanya chekwana m obere ife hey
hey papa mekwana iwe okongwu guy ọ bụ na m enwerọ ọgụgụ isi na m enwerọ akọ na uche ịnyakwu m kee ka ị ya-asị m jee jụọ mama m nọ n'ime ebe ị nọ ebe a ị ya-agọrị mama m maka na ị gọrịcha akwụkwọ m nwa ị gaghị ama ama ma nga anyị m ị gaghị ma nka nọt gaghị ị gaghị oyo m na-eche ka ngwa ya na ị nọ ebe a nọrọ m alapụta gị papa m alapụta gị ya na-agọrị iwu m
ọ gịnị ka m na-afụ ebe a
amụbara m nwa nwa ọra na amụ na-akakwa gị mma aka gị nọ mgbe ụfọdụ ana m eche mgbeji ara m ahụ ma ọ na-awụ m nọkata ana m ajụ onwe m mana ọrụ ekwe m ekwu ara m ama ka m kpee ịmakwa ihe bụ ọrụ edo m ahụ abatagokwa m ada m ọ ga-adịrị gị papa obele ndewo Ehe, ezigbo nwa baa n'ime Ee. n'elu tebụl m anwa jee chọtara m kọp nsogbu adịghị dasi ike ana m abịa ị ka nwere mmadụ nọ sọ ebe a ka m nwere mmadụ ọ gwa m nke ni ọ nara m n'iyi ara ana ya na nne ya ọ na-apịtọ ife ahụ a na-apịtọ napụba anya bụ okwu ikwu enu ọ dịka ọ ya abụ n'ime ikwu napụba okwu a na ọrụ okwu a ndị dimkpa niile a ka ọ ghọta ụmụ ahịhịa abịa mmanwụ ndị dimkpa nne m ọ ya-adịrị gị mma nwa m ọ ya-adịrị gị mma o ị ga-anụta di gbalụ dimkpa
sọsọ ebe a ka m nwere mmadụ sọ ebe a ọ nọkata ana m ajụ onye maka nwa ma ọ bụghị ọbara m mana sọ ebe a ka m nwere mmadụ ewepụrụ onye nke a ndị eni gbanye nkwụ tupu ọ pụọ n'anya
ife m ma bụ na m egburo nna m mba ya egbu m oha nkwụ nwoke ọcha mara obere ibe nkwụ ya na-agba ya ana m echekwube echekwube